Сэ сщӏэркъым зауэм никӏыжу зи адэ унэм кӏуэжынур. И анэм жыжьэу къилъагъуу гуфӏэгъуэ пэжкӏэ къыӏущӏэу ӏэплӏэ къыхуищӏу гуфӏэныр. Сэ сщӏэркъым пӏащӏэу шинелыр лэгъунэ щӏыхьэу зыщихыу нысащӏэ гуапэм и нэкӏум псалъэншэу ӏэ дэзылъэныр. Гъуэгу хьэлъэ ӏэджэу къикӏуахэм и къэлътмакъ гъуабжэр фэеплъу и цейм бгъурылъу блын лъахъшэм ар фӏэзылъхьэнур сэ сщӏэркъым. Сэ сощӏэ, ӏэджэм а махуэр насып мыухыу къапоплъэ. Сохъуапсэ сэри а махуэм. Ар къысхуимыхуэм солъаӏуэр, пщыхьэщхьэм гупхэр зэхуэсрэ фадэбжьэр фӏэтмэ хъуэхъуфӏкӏэ, фэ къыфхэтыну насыпыр зылъымысауэ зауэлӏхэм тхьэлъэӏум и цӏэ къыщифӏуэ. Гуфӏэгъуэ махуэу тхьэлъэӏур зауэлӏ лӏэныгъэм къихьащи. Мы усэ сатырхэр я фэеплъщ. Минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ зы гъэм мамырыгъэр, хуитыныгъэр ди къэкӏуэну щӏэблэхэм яхуэтхъумэнщ жызыӏэу зауэм дэкӏа дэтхэнэми. Хэку зауэшхуэр зэрекӏуэкӏа илъэс бжыгъэхэм къриубыдэу Совет Союзым и цӏыхуу хэкӏуэдам и бжыгъэр нобэр къыздэсым и кӏэм нэсу къэхута хъуакъым. Иужьрей статистикэ къахьхэмкӏэ ар миллион тӏощӏрэ блым щӏегъу. Абы яхэтащ ныбжь зиӏэ лӏыхъужьхэри, Псэунщӏэ зыдзэу балигъ гъащӏэм япэ лъэбакъуэхэр хэзыча щӏалэгъуалэри. Къэралым ис лъэпкъыу хъуам зауэ гущӏэгъуншэм и нэпкъыжьэ къызытримына яхэтакъым. Къэбэрдей-Балъкъэрыр къапщтэмэ, ди республикэм щыщу цӏыху мин хыщӏым нэблагъэ зауэм кӏуащ. Ахэм ящыщу мин щэщӏрэ им щӏигъум къагъэзэжакъым. Апхуэдиз цӏыхум я псэр щӏата дэ, нобэрей щӏэблэм лӏыхъужьыгъэ зэрахьар тщыгъупщэнкъым. Текӏуэныгъэм и махуэр насып мыухыу къызыпэплъа, зауэм и гуащӏэм ӏэщӏэкӏа ди нэхъыжьхэр тхуэузыншэху, ахэм гулъытэ нэс яхуэтщӏыныр ди къалэнщ дэтхэнэ зыми. Текӏуэныгъэр къытхуэзыхьахэм ящыщу нобэ къытхуэнэжар ди мащӏэми, ахэр къызэрыддэгуэшэн гукъэкӏыж куэд яӏэщ. Апхуэдэу, Хэку зауэшхуэм зэрыхэтам, къэкӏуэжа иужь, къызэпича гъащӏэ гъуэгуанэм тедгъэпсэлъыхьыну дэ зыхуэдгъэзащ Бахъсэн щӏыналъэм хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэ дэс Хэжьхэ Исуф.

Уӏэгъэ дыхъуми дыхъужа дызэнам мис. Абам теуэда дагум бызри лъэужу. Ахуэдэ дыкъэдэпсэуат. Хэжь Батырбэч и къуэ Исуф минрэ щибгъурэ пщыкӏубгъу гъэм накъыгъэм и бгъум Дыгулыбгъуей къыщалъхуащ. И адэ-анэр жьыуэ зыфӏэкӏуэда щӏалэм гугъуехьыр зищӏысыр зэрыцӏыкӏурэ ищӏэу къэхъуащ. И ныбжьыр илъэс тӏощӏ щрикъуам дзэм къулыкъу ищӏэну яшащ. А зэманым Хэку зауэшхуэр щӏидзауэ щытащ. Зауэ илъэсхэм къриубыдэу Исуф тхущӏрэ еханэ, щэрэ епщыкӏуианэ шу полкхэм, щитӏрэ ищӏрэ ебгъуанэ эскадрон щхьэхуэм хэтащ. А зэманым къриубыдэу ар хунэсащ зауэм и гуащӏэгъуэм Украинэ къалэхэм щызэуэну. Пыдыжей Кавалерийский часым хэтащ. Кавалерийский часыр тӏэщӏэхыу исейм

Хъэжь Исуф зыбжанэрэ уӏэгъэ хъуауэ щытащ. Ауэ ар хущӏэкъуащ нэхъ щӏэх и узыншагъэр зэтригъэувэжу зауэм ӏухьэжыну. А зэманым гугъуехь телъахэм, дыркъуэ игъуэтахэм теухуауэ упщӏэ щепткӏэ, дадэм убгъуауэ жэуап иткъым, а и нэгу щӏэкӏахэр нэхъ мащӏэрэ игу къигъэкӏыжым нэхъ къызэрищтэм къыхэкӏыу. Мис мы си нэм де, си бгым де, ар а кӏуэпӏэ щхъуантӏэм мы нэр къытрехуэ, зэби.

Совет къэралыгъуэм нэмыцэ зэрыпхъуакӏуэхэр Берлин нэс ихужыным, и къалэхэр, къуажэхэр хуит ищӏэжыным къыщынэмыщӏэ, абы и адрей гъунапкъэхэри хъумэн хуейт. Апхуэдэу, Каспийск тенджыз ӏуфэр, щӏыдагъэ къыщыщӏах къалэхэр хъума хъун папщӏэ, абы и дзэм щыщ Ираным игъэкӏуащ. Тхыдэм кууэ хэзмыщӏыкӏ куэд щыгъуазэкъым мы ӏуэхугъуэм.
Каспийскэ морыр пцӏы хъунщ ар.

Дыщтегуи къэхъурта апхуэдэурэ екӏуэкӏат зауэр зауэр. Къеплъэкӏса сихьынущ мыбы сыкъэнэнущ мыи уи псэр тхьэ шынэжыркъым жей. Уи псэр нэхъ мышынэу ухэтщ. Совет Союзым и гъусэу Британым и дзэри Ираным ягъэкӏуат. Зэгурыӏуэныгъэ зращӏылӏам ипкъ иткӏэ, нэмыцэ зэрыпхъуакӏуэхэм къэралитӏри щыхъума хъун папщӏэ. Хэку зауэшхуэр иуха иужь, Совет Союзым и сэлэтхэр минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ хы гъэ пщӏондэ щиӏыгъащ а къэралым. Иранрэ Уэшб ди къэралымрэ Америкэмрэ яубыдащ.

Щалъхуа и хэкур ихъумэу псэр адыгэцӏу итӏэ. А зэманым хамэ къэралу щыӏэу уи унагъуэм и хъыбар къыпӏэрыхьэнутэкъым, уи ӏуэху зытетри къахуэпӏуэтэну апхуэдэ ӏэмал уиӏэтэкъым. Илъэсиблрэ мазихрэ къэралым къулыкъу хуищӏауэ къэкӏуэжа лӏыхъужьыр зыӏуува ӏэнатӏэр тынштэкъым. Исуф нэхъыжьу къыхуэна и адэкъуэшри зауэм хэкӏуэдат. Зауэ нэужьым гъаблэ къэхъури, илъэситӏкӏэ цӏыхум я шхын къемэщӏэкӏыу псэуащ. Абы къыдэкӏуэу, щыпсэуа я унэ лъапсэри хэкӏуэдэжауэ кърихьэлӏэжащ. Зыщыгугъыу иӏэ и къуэш нэхъыжь закъуэм и дежи екӏуэлӏэну ӏэмал иӏэтэкъым. Иджы сэ сыкъыщыкӏуэжам щыгъуэжьа,

Дохутыр щӏэсу двухкомнатнэ зы унэ цӏыкӏу ди къуажэ хэжхи ита. Абы щхьэгъусэ иӏэу, урыс цӏыхубз щхьэгъусэ иӏэу а комнэтитӏым щӏэсщ зырызу. Абы и щхьэгъусэт ар. Ар а урыс цӏыхубзым сэ мыбы щыпсэуну. Хуэмыси къыщунакӏуэ, бей Сыбырым кӏуат. Ар абы къыщинат. Арабза бей и комнэт, дыбых комнэтыр ищу ахъшэ тӏэкӏу къыщӏэкӏыр абы хуригъэхьыжын хуей хъуат. Сэ абы срихьэлӏат. Абы хуэкӏи хуэзэрт ахъшэ тӏэкӏуи, сӏыгът абы хурикъун тӏэкӏуи. Ар къысхуэнэс сей хъуфщӏэ сэ абы сэ.

Сыкъэкӏуэжри ди къуажэм сельсовет щӏауэ, Бахъсэнми районми апхуэдэ хэха яӏэти, ахэр къащэпи кӏапсэкӏэ къаӏитхыжа ди щӏапӏэр мы дызэрысыр. Абы нэмыщӏи нэгъуэщӏ щыӏэхэр дабау сэ нэхъыпэу сыкъихуа ди щӏапӏэкӏэ исхыжа нэр пабжьэ моуэ къыпхуэщу. ӏэщ хэлъу хъуакӏуэ я цӏыху щыпсэужтэкъым.

Хуэщӏын сыхуей. Дапщэ ухуей? Триста. Щитху щӏа мин зитар? Си рабочэм я ирезгъэтхьэн икӏи иризгъэжын уэ абы а щрахым дей тӏэкӏу пӏэмадэӏымэ гъашхэ, жиӏат.

Апхуэдэу гуфӏэгъуэу, гуфӏэгъуэу къызищат.
Ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, Хъэщӏ Исуф хузэфӏэкӏащ и адэжь лъапсэ унэ щиухуэжыну, нэхъапэм иӏа лэжьыгъэм пэрыхьэжыну. Илъэс зыбжанэ дэкӏа иужьи, унагъуэ зригъэгъуэтащ.
Зауэ нэужьым къуажэм дыкъашхьэжати, къуажэм нэхъыжьыӏуэ дэсым унафэщӏ хьэмэ дауэрэ, сэ сызыхэтыр сэращ, си ӏэщым согуэф.

Ари Алыхьым и шыкур псэущ. Унагъуэ хъуа бынэ хъуа зашар. Зы хъыджэбз къэна ямышу ари яшэнут, ауэ езым и зэранджэрэ къэнащ армыхъу.
И гукъэкӏыжхэм тепсэлъыхьу ӏэнэм телъ сурэтхэм щыхэплъэм деж, дадэм япэу сигъэлъагъуэр илъэс зыбжанэ япэ дунейр зыхъуэжа и къуэш нэхъыжьымрэ езымрэ я сурэтырщ. Абы и псалъэхэм къыхощ. Фӏылъагъуныгъэ я зэхуаку дэлъар, и къуэшым, и гъащӏэ гъуэгуанэми кӏэщӏу щыгъуазэ димыщӏу къигъанэкъым. Илрэ
армэ гуоу, сэбэдзыгу шыпӏ зэхъуоу, ӏэджэ къэнамэ къызармэ, ягъэшынамэу, абгъуэу хуея?

Жабжьэр.
Хэжь Исуф къуажэдэсхэм пщӏэ къыхуащӏу, нэхъыжьыфӏу нобэ диӏэщ. Нэхъ лъэрытету щыщытам къуажэм щекӏуэкӏ зэӏущӏэхэм, курыт еджапӏэхэм щрагъэкӏуэкӏ пшыхьхэм ирагъэблагъэу щытащ. Нобэ, апхуэдэ ӏэмал зэримыӏэм къыхэкӏыу, еджакӏуэ цӏыкӏухэр, егъэджакӏуэхэр я гъусэу и деж къокӏуэ. Дадэр, ахэм щытепсэлъыхьым деж, куэду игу зэрыхэхъур уи нэгу щӏокӏ. Дыгъуасэ махуэ зыу щыкъэкӏуат зы сабий цӏыкӏухэри.

Алыхьым тхуигъэпсэу тхуигъэузыншэ, Алыхьым и фӏыгъуэкӏэ куэдрэ тхуигъэпсэу тхуигъэузыншэ. Уей цӏыху ӏэфӏым хуизмэ зыпхуищӏэну, цӏыху щабэм.
Нобэ Хэжь Исуф и къуэ нэхъыжьым бгъэдэсщ. Псом хуэмыдэу гукъыдэж дадэм къезытыр и бынхэм къатехъукӏа къуэрылъху-пхъурылъхухэрщ. Ахэмкӏэ сыкъулейщ. Къуэбын-щэбыну плӏыщӏрэ тхурэ сиӏэщ, жеӏэ Исуф. Дэтхэнэ адэшхуэ-анэшхуэм хуэдэуи

Зауэр зи нэгу щӏэкӏа дэтхэнэми и щӏэблэр абы пэӏэщӏэ хъуныр и хъуэпсапӏэу мамырыгъэкӏэ хуохъуахъуэ. Нобэ ди псэлъэгъу Текӏуэныгъэр къытхуэзыхьахэм ящыщ Хэжь Исуф и хъуэхъу псалъэхэри аращ зытеухуар.
Ауэрэ дунейр

Алыхьым дигъэузыншэ мыйрэ дунейр сцӏыхукӏэ бийм сыт цӏыхуи тыншу мэпсэу яшымыдэур ӏэфӏу яшх хуейуэншу мэпсэухэ.
Топышэм щӏыпцӏэр кърихуау къутахуэр си бгъэм къытехуат. Сӏащӏэхущ си ӏэщэр сэ абдеж, лъыпщтырыр си бгъэм. Сыт? Къреж! Къум псыншэр си лъкӏэ сэ согъэнщӏ, ткӏуэпс плъыжьхэм удзыр яуфэнщӏ. Топышэм губгъуэр зэхавау, гын ӏугъуэр дыджэу щхьэщыуващ, Мэзджызджыр ди щӏыр, мэгумэщӏ, уӏэгъэр удзкӏэ сэ солъэщӏ. Къуэ кӏуэцӏым, нэпкъым щыуэр топщ. Сэ си гур, мис, зэгуоп, абы зэуэнкӏэ зимыгъэнщӏ, къарур уӏэгъэм сфӏыхигъэщӏ. Зауэлӏ илъ зауэм щымыкӏуэд, блэкӏынщ иджыри махуэ куэд. Удз тхьэмпэ плъыжьхэр кӏуэдыжау, нэгъуэщӏ, нэхъ дахэу къикӏэжау,